afa m bụ Blessing Blessing kwezi ị nwekwa ezigbo afa Ọ ma mma. bịa maa mma nwaanyị Blessing em biko ewena iwe onye ebe ka ị bụ n'obodo a ee kee side i si n'obodo anyị abụ m onye obodo Amaọfịa ị bụ onye obodo Amaọfịa ee ezinụlọ ebe ka i si abụ m ada Obidike ada Obidike anụgokwa m maka Obidike Obidike nụ. onye nke na-ete nkwụ na nke a sị na o si n'elu wee daa mbọsị a okay Obidike mụrụ nwa mara mma sọsọ a na-amụ ụmụ mara mma n'obodo a Ah, dị agwa Ekwenụ m nwa ya. maka Chukwu Obidike mụrụ nwa Hey! Obidike amụọ ya Obidike amụọ anyanwụ Obidike amụọ anyanwụ nwa amaka ewekwana iwe ada na mana ndị ụmụakasị chọọ gị na ee nsogbu adịrọ nụ mana kekwenụ mgbe ọzọ anyị ga-afụ ee anyị ga-abịanwuru be unu ka anyị fụnụ gị keekwa ka anyị ga-esi fụ ị ga-abịa be Obidike jiri onye bụ Obidike maazị Obidike okay na be ha ada ọkwa o nwere ihe omume abịanwu be unu ngwa nsogbu adịrọ anyị abịa ọkwa ị na-aga ọrụ

obere bred asị ya ka ngwa ọrụ etu ahụ ka ebe m na-arụ ọrụ na mgbada ebe ngwa ọrụ etu bata ka anyị yi ego nwaanyị ekwechikwuru na ya adịghị ya nne nye ya bred ka ọ taa ọkwa bred ihe ọhịa a na-ata ata

sị ka m je mekọta na obere ife n'ụlọ ewetago nsogbu adịrọ ọ dị mma Mm, Mm, ọ dị nsogbu mma. adịrọ.
biko ya ị ma na o nwe ihe m na-achọ ịgwa gị Nkwa ya. Gaa- mbọsị ahụ Mm. anyị agwaghọ gị ya na shop gị Mm. maka na eh, ọ dịchara anyị nke mana kịta m fụ gị ka m gwanụ gị Mm, nsogbu mana ịmụ nwa chi m o and eh, nwa gị na-aba n'anya Ah, daalụ Mm.
bịakwara afụkwa m gị n'anya hmm. so ọ ga-amasịkwanụ m ka anyị na-akpakọkwa marakwa ọfụma hmm. eh. nke abụrọ nsogbu hmm.
biko mana ọ ga-adị m mma ma ọ bụrụ na ị ga-emenwuru m amara eh. ị ga-abịanwuru be m n'abalị echi ma ọ dịka ihe mgbede eh, ife mee bụ na ị ma na m na-azụ afịa na shọpụ m na-emechikarị na mgbede ihe mee bụ na ịfụ gị na mgbede n'abalị echi ka bụrụ nsogbu ana m abịarịrị achọrọ m ịjụ gị ị ma nwa agbọghọbịa ahụ nke a na-akpọ

na mbụ sị gị na ihe mere m ji rapụ Lagos ma ụlọ m ma ihe ndị ọzọ bụ na achọghị m ịma na eji m obere ego ịnata mana nwoke na-agbadazikwanụ n'ike n'ike tinyekwuru ka esi mmadụ anụ katasị na mmadụ efuo onye ahụ anwụrụ ka m na m bido n'ụtụtụ chọwa na ewu ojii ya ka m sị ka m gbadata obodo anyị ka m bịabịa chọọnụ ụmụ ụmụaka dị mma ebe m ji anụ ya mere m ji anụ
Ọnọchie biko biko gee m ntị agwagwo m ga-esi gị ọ bụrụ na m na-eji ya n'ụwa anyị biko biko were nnọọ nwayọ were nnọọ ofu n'ụba ihe a ihe na-agbagharị wụrụkwa n'isi ka e ka ihe si na-ekpọrọ ofu onye n'ụba ebe m ma na ofu onye nyeji jekpọrọ onye onye na-afụ m n'anya n'ụwa aga m ijekpọrọ onye na- ọ ya mere gee m ntị butuo na ihe m chọrọ ka i meru m achọrọ m mgbe nwatakịrị anụ a ga-abịa

afụ m gị na afụ m gị na be nwa okorobịa batara ọfụrụ nọ na be ya Ikenna
nke a batara ọfụrụ n'obodo anyị nne m na ịmụ na m si eme nụnụ o ji ego so nwee ị fụ na o ji ego ị ma na one m si eme ka m meba anụ lie n'ụlọ na ọ gwụcha na ncha chọrọ onye ọzọ ọ na-aka m si eme ọ ga-adị